nke echiri na zere ana m ekele onye ọbụla na-esonyere m ma ndị nke na-agbakwa mbọ na-etinye nkụzi a n'ọrụ like ya na share ya gwakwa ndị ọyị gị na nkụzi m bụ ihe ga-enyere anyị aka maka ọdịnihu ka ụwa gị wee maa mma n'ụbọchị taa ka m na-akụziri unu bụ nkụzi m bụ nke nwere ịghọta na agwọm ọgwụ mmadụ ịgwọ ọgwụ abụrọkwa omenala Igbo and mmadụ ịgwọ ọgwụ na ọ dụ ka ịchalenji mmụọ gị ịchalenji chi ukwu bụ chukwu nna na nne chukwu na ị na-achalenji onye kere gị ịchụkwanụ aja abụrọkwanụ ịgwọ ọgwụ na ndị mmadụ adịghị aghọta ịgwọ ọgwụ bụ ịkọmandị na ị chọ ka ihe dị otu a mee means na ị na-ekreti ihe ihe i ji aka gị na-ekreturu onwe gị ka i si n'ụzọ ọjọọ wee na-ekreti ihe na-akọmandị ihe na ị chọ ka onye a nwụọ na ị chọ ka i weta ihe jikọọ ya ọnụ sị ee na ị chọ ka ihe a gbuo onye a ma ọ bụ na ị chọ ka ihe a wetara gị ego ma ọ na ị chọ ka i use ife a i tie ya n'ahụ ka ife a wetara gị ihe dị otu a ma ọ bụ onye itiri ya ka ihe a ihe a nata onye ahụ ego ihe ife ọ na-agwọrọ onye a ka ị kọntrolụọ ya ọ ụwa mmụọ ka ị na-achalenji na-achalenjikwa chukwu okike chi kere ụwa enu na ala chi ukwu nne chukwu nne chukwu na chukwu nna ka uche gị dị ya charm spell work ka i ji wee kọntrolu ihe kọmandị ihe ka ihe ahụ mee bụ ife ọjọọ afụ isi okwu ya ọ bụ Chukwu Okike ka ị na-achalenji na ụwa mmụọ ka ị na-achalenji ị na-ama ha aka ị na-agwọ ọgwụ ka ka ego bịara gị ma ndị ego adọghọ n'akara aka ha mana ị chọrọ ka ego bịara gị abịa n'ụwa enwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ i metere n'ụwa ochie ewee gwa gị ee n'ụwa ọzọ ị ga-apụta n'ụwa nke ị pụta na na na ihe ị ga-eme ka o wee dịrị gị na mma once ị na-eme that thing na-atakwa afụfụ ahụ ị na-ata o nwe ka ị ghara ị na-akwụ ego nri kama na bụrụ na ị gaghị abụ ọgaranya nwee mara ebe ị ga-ebi ị ga-enweta nke ị ga-eji were rijuo afọ mana ị ga na-ata afụfụ aha mana ife na-emezi ụfọdụ ị bịazịa ị na-ebinyezi ya aka ihe ọzọ afụfụ ga na-aka njọ mezie na ife ahụ a na-agbazi ọsọ ego ahụ a na-agbazi ọsọ ị na-atazi nke wa afụfụ ị na-agwọ ọgwụ o nwere ike ọ bụrụ na chukwu deeru gị na ọ next 3 years ka ị ya akpata ego ma ọ bụ na ọ bụ i ru 50 years ka ị ya akpata ego na o nwere ihe i kwesịrị ime before i ru oge ahụ ị sị mba na ị chọghị ya na ị chọrọ ego a kịta kịta ọ bụrụ na 50 years ka ị ga-akpata ego and ife ị dụ now bụ 25 years and ọ bụrụ na ị kpata ego na 50 years a na ị ga-anọ 75 years maọbụ 100 years wee nwụọ ka ị ya-eri ego aha mgbe ahụ ị dọtara ego a na 25 years gị ị ga-eruzi 50 years ahụ ị nwụọ maka na ụwa mmụọ ka ị challenge-iri ka ife ọbụla ị na-eme ka a ma akwụ nso na ekpere na ndị ọcha jidere ife niile ndị anyị igbo niile wee ghakọọ ya isi ha ndị wee kpọọ ya ọgwụ a gwọrọ ji gwe anyị igbo gwe ụvụrụ ndị mmadụ ndị ọbụla nwere otu ha si ekpe ekpere mba niile nwere ka ha si ekpe ekpere nke ha bụ omenala mana ihe niile na-akụzi bụ ọdịnala nke na-achị ma onye ma onye ọcha ma onye ojii ma ebe onye ọbụla si mana usoro ha si ekpe ekpere bụ omenala ha nwa anyị esi otu a kpere ha anyị nwa esi otu a kpere anyị ọ baara anyị nwa kpere nke ha ọ baara ha mana ọdịnala jikọrọ ụwa niile omenala bụ nke omume ndị ka ị mara na ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ abụrọ omenala ịgwọ ọgwụ abụkwanụ ọdịnala ife na-aba o nwerọ nke ọ banyere na ya nọ ka ị ghara ịfụ ebe mmadụ na-atụ nzu ma ọ na-awa ọjị ma ọ bụ jee na na shrine na-ekpe ekpere esi na onye a na-agwọ ọgwụ ọ bụrụ na ekwubezo na ịba na ndị ndị a ma ọ bụ ndị ma ndị obodo ndị ọgụgasị nwere chi ha na-ekperu ha na-ewere ihe ihe na ihe a buru bujeru ha bujeru na arụsị ma ọ itiji ihe onyinye ma ọ fruit ị ya-akpọrọ ndị ahụ na ha na-agwọkwa ọgwụ na ọgwụ ka ha na-agwọ mana ebu na-ewu nke ahụ unu esorokwa ndị obodo ahụ na-eme nke ha mana ị fụzi onye na-eme nke gị esi ee na ọgwụ ka onye ahụ na-agwọ ka ị mara na o nwe ihe dị iche na ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ ịcommand ihe ka ihe ahụ mee n'oge abụrọ oge okike chọrọ ka o mee maka na ihe niile a before ị pụta ụwa edela ka ihe niile ga-eme na ndụ ga-esi wee mee ọzọ dị ka ya bụ na o nwere ike ọ bụ na ihe edere na ndụ gị na ọ bụrụ na na okike chọrọ ka ọ ada mmụọ tins na ọ chọrọ iji gị na o nwere onye mebiri ife ọ chọzịa ka o ji gị o jide etu gị were gị wee weje gị n'ụzọ ndụ onye ahụ ma o weta onye ahụ n'ụzọ ndụ gị ka ị nwee o were wee kụziere onye ahụ ihe before ife ọma ahụ abịara gị and ka ị mara amarụ na na ọ ka ife ọma ga-eme na ndụ gị your position in this life otu ahụ ka otu ahụ ka afụfụ ị ga-ata before i ruo na that position ga-adị and ego ọbụla ị ga-akpata ọ bụrụ na a sị gị na ego dị n'akara aka gị mana ị ga-ata afụfụ ego ahụ abịa ife ọbụla a gwa dị n'akara aka gị nwee afụfụ ị ga-ata ata na ọ bụrụ na ị tarọ afụfụ a dọta ya adọta n'oge ụzọ na ịta afụfụ a ị fụ na ego ahụ ama last mana ọ bụrụ na ị taa afụfụ ị fụ na ị ga-anọ ogologo ndụ ị ga-eme ego ahụ enjoy oge ị ga na-eme ego ahụ enjoy ị ga-echefu afụfụ niile ahụ ị tara ka ọ ghara ịbụ o nwere ike ife onye ji dọta ego ị marọ ife o mere kpata ego si na onye a na ihe na-agara ya ọfụma o nwere ike highest ọ last 5 years 10 years esi na ọ nwụọ mana ihe na-amụ ihe o metere nya ka m ji agwa unu enesinara mmadụ anya don't compete with anyone maka na anya na-enejere ndị mmadụ mere gị tinye gị n'ịchụ aja ịchụ ka i wee kpata ego ma ọ gị enweta ihe ahụ ịzọ ya be chi gị

chụgide aja ọ bụrụ na aja ahụ o nwere ọ bụrụ na aja ahụ ị chụrụ anaghị aga aga o nwee ekpere mmadụ kpere n'ụwa a naa n'iyi ihe niile ahụ ị na-aga mana o nwere ike ọ bụrụ na oge ahụ ihe a ga-eji wee mee erube chi ga-ewere ekpere ahụ i kpere wee merụ gị ihe ọzọ ka ị ghọta tinye nkụzi m n'ọrụ na ihe m ma akụziri unu buru ibu mana for now n'oge a godi na ihe niile na-eme bụ n'usoro oke si wee chọọ o nwere aha m kwuchakwa m kpọkwa breki m kpọkwa breki otu oke si wee chọọ ya ife niile n'ụwa otu m nọ na ọ bụrọ mụ nwe onwe m na oke kere ụwa na mmụọ so m wee bịa ụwa na mmụọ ma mmụọ m mmụọ m mara m mmụọ ma chukwu oke chukwu oke mara m ọ ha ji m arụ ọrụ ndị otu m niile ji m arụ ọrụ mmụọ niile si na agbụrụ m ji m were arụ ọrụ maka ihe m chọrọ ka iyi ụwa m ka m nyere ụwa aka ka m gbaziri ụwa ụzọ maka na achọrọ m na-afụ onye ọ na-aga ife na-agara ọfụma onye ghọtara onwe ya maọbụ nwoke ọbụ nwaanyị obi na-adụ m mma ọ my happiness ka ọ bụ ka m fụrụ onye na-aga n'iru onye ife na-agara ọfụma nke onye na-eme na-aghọtara onwe ya na-agba mbọ onwe ya maka ife m nọ bụ ụmụnna nwezuo ụmụnna nwezuo udo adị maka na ọ bụrụ na m gbagide mbọ m na-agba nwere ike echi niile m enweta ego ọ dịrị m mma ị fụ m obi ama adụ gị mma ị ya-asị kee ka m mesi wee nweta na i nwehọ achọrọ m ka onye ọbụla nwee na ụmụnna nwe zuo udo adị mmadụ na-azụ ya n'afa gbaa mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ ịgwọ ọgwụ nwere ihe ọ ga-eme ịgwọ ọgwụ ga-eme gị ị ga-ebi ogologo ndụ ị ga-ebikwa ezigbo ndụ o nwere ike nwee ego nne ị kpatara once ị da n'ọya ego niile ahụ efuo na nwere ife na-ala asụ fọrọ ebe ị na-eme ife cheta na ị gba aka wee bịakwa ya bịa ụwa na aka ka ị ga-agbakwa wee naa ife na-agba mbọ ya ọchị gị nna ego nne akọkwana gị ka ife nne na-agarụ gị otu m nọ na anarọ m ene mmadụ anya mara na iji onye a na iji ife i ji were akpa gị maka ama m na onye ọbụna nwere nke ya ọ bụrụ na mbakwanụ mbakwanụ ya ọrụ ịbụ onye mmerụ m ezuo m ike ka ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ya na ife niile nwere oge na mgbe ụfọdụ na chukwu nwere ike iji gị wee jee jee testịa mmadụ o nwere ike o mee gị ga-eji ego o nwe onye ọ ga-eweje gị n'ụzọ ya ka ị nye onye ahụ ego mgbe ọ wụ na ọ chọrọ itest onye ahụ ka ọ ma na ọ ya-enyenwu mmadụ aka ị bịa ya i jee ya onye ahụ onye asị na ọ ma emerụ gị ọ chụpụ na be ya ma ọ kparịba gị by then ị rụgo ọrụ ahụ ọ chọrọ iji gị wee rụ o nwere ike ife manya na-agụ ihe ama ebe ego ga-esi webata gị aka ọsụ na aka gị dị ọcha o nwere ike mgbe ebufe mma ihe na-aga nse oge ego oge ya na-afụzi ego ịfụzi onye ahụ iji enye ego ka agụụ na-agụ ya nsogbu akarịa ebe ọ nọ so ka ihe mmadụ na-eme ife ịfụ n'ebe mmadụ nọ ka ọ ghara ị- ọ ghara ọ ghara imegha gị uche ma ọ tinye gị n'ọnwụnwa ka anya gị aghara ibunye gị itinye gị n'ọnwụnwa ma ọ bụ akọ na uche gị tinye nkuzi m n'ọrụ ka ọ ga-adịrị gị na mma gbaa mbọ tụsasị ozi a gwakwa ndị ọyị gị